ọibe ọnwụ achịla akụ achịla akụ agụdu ya wa akụ ọnụ anaghị ata akụba ọnụ kwuo na nkịtị ofeke gbara mmọnwụ egbe ihe na-eme dibịa ihe na-esi n'ọdịda anyanwụ ọchọ ihe na-enwe anya isi ezie nwata ozi be ikwu nne olu ọbụ ọbụla ọ sị na mmadụ anọghị n'ụlọ a na-etolukwa n'ụtara ukolo etolu ọnwụ na-azọ ndụ oke elubeghị onye ibe ada adụ m ọdụ adụla anya mmiri wee ibe ihicha onwe ka ihe esi bekarị akwa enyi nwaanyị ọdụka ọgụ gburie onye bu ụzọ ọ gwa alụsị ekwere nkwa egbe kenke na-ekekwenu mgbe ume die ogiri sị na ya agba na etịtara na anyị sikwa anụ nwa enwe ada egbe icho na ịmụta ọtụọ egbe wu ife na-akpọ ụzọ mana ọ kpọtụ obodo ajụrụ oyi elu elu sị na ya ma ife mere ha ji aga na ịbọ na ịbọkwụ na ịbọ na ịbọkwụ n'ọfụ maka a na-etu ọdị nkenke emili na mgbe ọ na-ebụba na-agbakpụ ukpu nke ogene ogene ogenege ma ọ nwa enyi zọrị na ọ ya mụ na ọ zọpụta ebe nwa wuo elu elu ma ọ nwa mgbada zọrị na ọ ya mụ na ọ zọpụta ebe nwa wuo elu elu onweghị mgbe o me ọha na eze na-ekiri ezi inu oo gbara ekelekwa m ụnụ nwatakịrị ọhụrụ na-akpa nkata na-akpa nkata asụsụ na ọdịnala gboo na ya nwata na o si be ikwu nne wee bịa ụwa na ọ nọ be ikwu nna na onye eji ogiri nwaanyị gbaa ajụ vụrụ n'isi egbene gbara nku ọ tụrụ egbene ibe ọsọ maka na agụkọ ibe ya hụrụ ibe ya eze ndị banye onye ụnụ na-anụ onye ewe ezi inu oo wa na ọtụrụkpọkpọ dị na nwoke tụrụ okenye ọkpọ n'isi nze kara onwe ya mma niile nwoke ọchọkwa adịrọ mma na ala ama ka ọ ya dị n'ozu nọ n'ihu onugwu gwa ya na ọ dị inu adụghị m ụsa wee kpụrụ ile n'ọnụ mana ihe nji wee bịa ụwa ka m na-eme imebidoziwa aka ọrụ m ịghọta m nwa wee zi na abaala nga uru olu nri ji mmiri rie nri riri richa jelacha ofe anyị a anya nyepere anyị gị onye amụ n'anya ụtarị ndụ nsọ dị nsọ dara onye mmehie n'isi ọdụ nsọ dị ọkpara chukwu apasa n'iru oche ka ndị iro ha fe ikpo nne ọkpa gbuo ike igwe iro tọrọ ka dati na-ebi unu uche ka uchenna ka isi unu wee chịkọ ọnụ dịka chikọdị sị na ihe na-enye ka chi na-enye maka na ọ chukwu na-eke eke onye amụna ka munachi mụọ ka ibuchi dawa ikene ka adamu ka i wee doo oke ka oke nọ n'ime si oke ayịghị oke aka m bụkwa otu onye n'ime unu ebe gị na-ese ibe ose na-agba mkpụrụ mmiri agwara ala mana agwachitaghị ntamụ let's go abụrụ iji ofu onye ọ dịgo taị na anaghị ajọ mpụta na ilefu mgbe oge 12 akụchie nwa a na-ahịa eze ọ na-abụ isi akwara oji mkpa akụwa okwu i was na-ekwu dị na nwoke oji 2 by 2 eme ọgọm free station ụmụ nwa onye bịa ọgbara ibe ụtọ dị na nwoke tọkụnọ dị na nwoke dịka ihe amụ na-atọ dị oli mụ anụ lahara ụra n'anwụ feel comfortable ndị be anyị na-enenụ anya na nwụzi ajọ ụmụazị ntị adịkwa ayi ndidi bụ ọgwụ ụwa